koma mmene amafika ku mzuzu woyendetsa ndegeyo sadathe kuti atere chifukwa chakuti simaoneka bwino kamba ka nyengo mmene inalili ku mzuzuko kodi yomwe simaoneka bwino ni ndegeyo kapena malo ofuna kutera ndegeyo mukalankhula kuti kodi chiyambi kati

kukuuzani kuti lipirani school fees za mwana inu ndikukana mwana wa ine anakanidwa kupita kupangidwa treat mpakana nandimuti amwina mwana amutumize ku malawi we send our child here kunoko ku malawi atabwera kunoko ku malawi boma la south africa linalemba chikalata kwa stephen kayuni amene stephen kayuniyo panthawi imeneyoyo anali i think um, a dpp anakamba kukana kuti mwana wa ine apite akalandire treatment ku kenya mpaka mwanayo anamwalira ndikulandireni amalawi nonse chigawo chino chakum'mamawa muli ndi ine comrade ntanyiwa pa limpopo fm programu yathu ija imene timaitcha kunena kuti nkhanga zaona amalawi tizidziwa kunena kuti ili ndi dziko lero wina akhoza kupeza kuti ndi wochita bwino mawa wina zamusokonekera zimafunika zinthu zokuthandizana lero taona a steve kayuni atuluka mboma anthu amene anawo analephera ku sukulu chifukwa cha iwo anawo anatisiya ngati a bushiri mwana wawo anamwalira chifukwa cha kayuni negligence anakanika kuti atengepo gawo kuthandizira pa mapepala amene amafunika kuti mwanayo apite ku chipatala ku uh, is it ku kenya zinakanika zonsezo so amalawi tikuyenereka tikhale osamalisa pamene tikuchita zinthu zathu ngati tili mboma tizidziwa kunena kuti siku lina mbomamu tizachokamo nchifukwa chake tikakhala mboma tikuyenereka kuti tionesese kunena kuti ntchito zimene tikuzigwira tigwire ntchito zotumikira anthu anthu atikonde taonani nduna zina za boma kapena ma appointment amene aperekedwa taona aluhanga anali munthu uja amene ananamiziridwa kuti waba zitini za penti ziwiri lero ndi inspector general wa polisi kodi aja amene munamunamizira aluhanga mukumva bwanji mumtimamo akayira chifukwa chonena kuti anakana kuuza anyamata awo kuti aponye tear gas kuja ku blantyre amalawi akupanga ma demonstrations munawasamusa kuchoka kumene kuja ndi kuwatumiza ku luchenza lero mukumva bwanji kayira ndi amene akuyang'anira administration wamkulu wa administration polisi yonse m'malawi mukumva bwanji nonse kumeneko ili ndi dziko ndi mmene zimakhalira a Jafu ndi aja anayikiridwa poison kuti amwalire a valentino phiri mukumva bwanji kunena kuti a Jafu aja lero ndi wamkulu wa um, waku- wa- wamkulu wa ku army mukumva bwanji mkati mwa mtima mwanu ndi chifukwa chake nthawi zambiri tikamayankhula pa limpopo pano anthu ena amaona ngati ndife amisala koma timathandizira anthu kunena kuti pamene akugwira ntchito zawo agwire ntchito zawo mwabwino ndinanena dzulo kunena kuti ndikhala ndikubwera ndi programu yanga ya ku escom programu ija ndikhala ndikubwera nayo chigawo cha kumadzulo ndiponso nkutheka ngati nthawi ikhale yokwanira mkatikatimo ndikhalanso ndikukamba nkhani zina za ku immigration muli bwanji uh, immigration commissioner uh, Kasambo komanso kumeneku kuli a Tamanya mfune muli bwanji ku immigration tili ndi nkhani zanu pa tebulo la limpopo tikukonza malawi ife a limpopo tanena kuti tazipasa ntchito imene olo malipiro ake asaoneke komano tikufuna timkonze malawi malawi uja asakhale uja amene anali wongokomera anthu owerengeka ifeyo tigwira ntchito ndi apresident ndipo tizauza apresident pamene inuyo mukupanga zitukuko zina komanso auzeni anyamata anu athamangire pakuti akaone zimene zikuchitika pakuti pakuti pakuti pakuti choncho amalawi ife a limpopo tili pano kukonza dziko lathu la malawi ena mudana nafe we don't care we don't mind mudane nafe si aliyense amene angatikonde ifeyo ayi chimene chonse chidziwe ena azititukwana ena azitiyamikira koma chimene tikufuna ife ndikukonza malawi wathu tikufuna pena paliponse kaya ndi mmatchalichi kaya ndi mmadipatimenti aboma a mtundu wanji anthu aliyense azikhalanso ndi ufulu chigawo cha kum'mawa kuno amalawi ndikhala ndili ku luchenza chigawo cha kum'mawa kuno amalawi ndili kucha ku township ya luchenza kumene kwachitika zonyasa ndikubweranso ndi ulangizi wina umene anthu enaso m'madera mwanumo mukuyeneka kukhala tcheru ineyo wina aliyense amene azipanga zopusa ku chipani cha dpp ndizibwera chifukwa tikufuna dpp ipitilirebe kulamula nde kuli bwino anthu amene azipanga zopusawo chipani cha dpp chizingwayimika ndikuachosa ulamuliro uzipita ndimanena dzulo kunena kuti chimanga chayamba kutchipa chifukwa chakubwera kwa arthur peter mtharika nde sitikufuna anthu ena muipise boma lapita lija timaluza achakwera pakuti pali zakuti achakwera pakuti pali zakuti koma chifukwa chonoti anali mmodzi amene akupanga zimene zija samathamanga kuti akakonze mavuto amene aja zimene zinapangisa kuti achoke mboma nde zili ndinu a dpp mukhoza kunditumizira mauthenga kuti iyayi tisiyeni tizipanga zolakwika ndikhala pansi koma muziwe zonoti kumapeto kwake ndi zimene zizakutulutsitseni mboma ndimamva audio ya a bon kalindo chigawo cha kum'mawa kuno muli ndi ntchito yayikulu imene amalawi tikuyembekeza a malawi first tipanga ma demonstrations ngati commission of inquiry sisankhidwa mwachangu kuti tidziwe chimene chinapha abale athu ku chikangawa tipita pansi ngati boma la dpp tilipangire ma demonstration osati chifukwa sili kuyenda bwino iyayi koma kulikakamiza ma demonstration-wa akhala okakamiza boma la dpp kuti atisankhire commission of inquiry with immediately amalawi tikufuna tidziwe mutu wa nkhani ya kuchikangawa ena asaone ngati achenjera pa nkhani imeneyi choncho ngati malawi first four regions organization human rights ambassadors ndi mabungwe ena apite pa ground nkhani yake concerned citizen kuli gulu la kinka ngati tikupita pa ground nkhani yake ikhala ya imfa ya chilima ma demonstration amene muti mwaone a dpp akhala a imfa ya chilima tikufuna commission of inquiry ibwere with immediately effect

ndi amalawi kuja ku luchenza ine ndimakonda kulangiza ine ndimakonda kulangiza munthu yozikhalire ndiye asamve ku luchenza kwachitika nkhani yonyasa ndiye ndifuna ndibwere ndiyankhule maso anga akhala ali pena paliponse endi ku luchenza kukuoneka kuti ndi kwawonso kumene kumachitika zonyasa zoyipa ndiye muzayamba kudana nane koma ine ndikhazikika kufuna kuwauza amalawi chilungamo ndikufuna uthengawu upite kwa aluhanga wamkulu wa polisi tikufuna mutikonzere ku luchenza tikufuna mutikonzere ku luchenza polisi ndikapeza nambala yanu ndidzikutumizirani ku inbox kwanu maina a anthu kuti wakuti achokepo wakuti achokepo wakuti achokepo wakuti achokepo mubweresepo anthu ena chifukwa chonena kuti mwina chifukwa chonoti akhalisa luchenza police station ifuna ikhale yowonongeka choncho chigawo chakum'mawa kuno uthenga wanga ndikufuna upite kwa mmodzi amene amatchedwa kuti ndi wamkulu wa kuchipani ku dpp amenewa ndi achimwemwe chipungu zimene mwapanga dzulo i'm not happy with it mwamva anamalomba anena kuti iyi ndi dpp yatsopano si dpp yakale nde inu mukubwera ndi za dpp zakale nde uthengawu ndikufunanso upite kwa a president chimwemwe chipungu mmamukonda chimwemwe chipungu mmamukonda koma azapangisa dzina la dpp kuti likhale lolakwika achimwemwe chipungu dzulo apanga zolakwika kuluchenza amalawi kuli munthu wina amene akutchedwa dafta chatayika dafta chatayika amapanga zinthu zolakwika tikhoza kunena kuti ndi katangale zimene amapangazo ndi katangale watenga mapepala ndikumapenta ndikumajambula ndikualemba kuti sidiko nde wakatenga mbewu ya chimanga ndikumaipenta kuti azipakira mmapepala aja azagulisa anthu akudera anthu akabwera mu luchenza azinena kuti mbewu ya sidiko this is forgery this is forgery chifukwa mukupanga zinthu zokhala ngati za sidiko koma si za sidiko asidiko mukuyenerekanso kukhala serious mukuyenda mukuyenereka kumayenda m'madera mwanu muziona kunena kuti Anthu amene akugulisa mbewu ya Seed Co-yi iziti mbewu yathu pakufunika muikepo chizindikiro chonena kuti muzagwira anthu amene akugulisa mbewu ya fake mukampeza munthu aziulula kunena kuti tinakagula kwakuti amene amagulisayo anene kumene anakaitenga mbewuyo choncho a Dafter Chataika dzulo anagwidwa ndi apolisi aku Luchenza. chifukwa amapanga forgery kumapenta mbewu kuti azagulitse anthu azinena kuti mbewu imeneyi ndi ya Seed Co achimwemwe chipungu ndikuwayimbira a officer in charge a Dzimbiri kunena kuti mutuluseni ameneyo ndanena kuti mundisamale ine ndikugwira ntchito ndi boma ntchito imene ndadzilemba ndekha koma ndifuna kupulumutsa amalawi simunasankhidwe simunapasidwe udindo wina uliwonse a Chimwemwe chipungu ku chipani kaya ndi kuboma lero zimene mwaziyambazi mukapasidwa unduna zizikhala bwa anthu samaphadzawo nkumabazawo inu nkumathamanga musaiwale achimwemwe chipungu kunena kuti azimayi aku Masambanjati anakupemphererani kunena kuti kuno tinali ndi mp amene anatithawa palibe chimene amapanga ku Masambanjati anthu sitimafuna kuphunzira bwanji tikapanga choyipa timalephera bwanji kuphunzira mukuyenereka kusamalitsa ine ndimaona ngati kuti munthu ukapanga choyipa umakhala munthu wosinthika nde uthenga upite kwa a president a dziko la malawi anamalomba muumve zimene akupanga achimwemwe chipungu akuayikira kumbuyo anthu amene akupanga zinthu zoyipa mwayitanise mukhale nawo pansi my eyes are on him i don't mind i don't care ndifuna luchenza ikhale luchenza yabwino luchenza yosinthika onse amene azikhunzana ndi zopanga zakatangale ku luchenza zikuvutana ndiye ndikufuna ndipemphe a IG a Luhanga ku Luchenza kukuyenereka kupitidwe with immediately ngati zimene zachitika ku Salima Sugar nditayankhula za ku Salima Sugar kuti kampani yonse angolembana abale awo okhaokha ngati kuti ku Salimako kulibe anthu amene akanatha kugwira ntchito kumeneko ngati kuti kulibe anthu amene akanachoka ku, ku, ku nkhotakota kapena ku mzimba kapena ku nkhata bay kapena ku mulanje kapena ku lilongwe kumene kuti akagwire ntchito kungotengana pa mtundu ndi kukakhala ku salima shuga ndiye ndifuna ndipemphe a luhanga inuyo ntchito yanu ndiye mwayiyamba kale ku luchenza mukuyenereka kutumizako nthumwi zanu kaya mu- mukhala oyambirira kukafika pa luchenzapo kuti akadziwe kunena kuti boma labwera

ku luchenza ku ccap ku luchenza ku ccap nakonso zinthu sizili bwino abusa ena kumeneko abusa a mpingo wa luchenza secondary school ah, not luchenza secondary school a mpingo wina wa luchenza ccap abusa a maulana ndi gulu lawo likuononga mpingo wa luchenza ccap ndikufunanso a blantyre synod nanunso mulowerereponso ku luchenza ccap akhristu ambiri ku luchenza asiya kupita ku tchalichi chifukwa cha mkhalidwe wonyasa umene akupanga a maulana umene akupanga a mkwiyo umene akupanga amayi chilembwe umene akupanga amayi nyambalo umene akupanga a malindima anthu amenewa aononga mpingo uja wa luchenza ccap mpaka amuchosa mu mpingo mkulu wina amene dzina lake ndi owen kumchosa mu mpingo chifukwa chowadzudzula zimene akupanga anthu amenewa akudya ndalama za mpingo abusa a maulana nthawi ina iliyonse akuyenereka kunyamuka kukapuma pa ntchito imene amatumikira mulungu koma kumapetopeto ayamba kulakwisa zinthu mpingo unaganiza kunena kuti tikuyenereka timange nyumba yatsopano ya m'busa pa mpingo pathu pano timange nyumba yayikulu chifukwa zinthu zikusintha ndipo anasonkha ndalama pa mpingo wa ccap wa pa luchenza kuti amange nyumba yayikulu pa luchenzapo lero ndalama zonse zimene zinasonkhedwa zomangira nyumba ya m'busa pa luchenza abusa a maulana azitenga akayamba kukamangira nyumba kwawo ku phalombe nde ndimafuna ndifunse inu a ku sinodi mbusa akamapita kopuma simmamkonzera ka package inu azibusa mukamakhala ndalama zimene timakupasani za masika ndalama zimene m- timakupasani nthawi zonse mmapita nazo kuti osakonzekera kuti tsiku lina ndikamazapuma ntchitoyi ndikapeze kofikira choncho tikufuna a Blantyre synod mupite ku Luchenza ikafika nthawi ya chopereka mu mpingo akuchita kunena kuti lero tiziyamba ndi ma 5000 kupereka mpingo wakuti umene u- umasankha ndalama yopereka angakhale yesu khristu anamudalitsa munthu amene anapereka ndalama yake imene inali yomaliza mthumba mwake analandira mdalitso mpingo wa CCAP kuluchenza ukuwalamula anthu kunena kuti chopereka chiziyambira 5000 ndi akumachita kunena kuti ama 5000 mbwere ama 2000 mbwere ama 1000 mbwere ama 500 mbwere anthu osauka mu mpingo wa luchenza akuoneka zisiru akupita ku tchetchi kuti akayamike mulungu wawo koma zikukanika kuti akayamike mulungu wawo chifukwa chonoti alibe ndalama zadza ndi ndani ku Blantyre synod zimenezi ngati mipingo ina yonse zimenezi ziliko zikuyeneka kuti zilekeke kupereka chopereka umakhala mtima wa munthu malinga ndi mmene iwe ukuonera zabwino zimene mulungu akukuchitira ndi pamene umatenga ndalama yako ndi kupereka munthu ulibe ndalama ulephere kupita ku tchalitchi kukamva mawu a mulungu nonse a mipingo yosiyanasiyana khalidwe umenewu uchepeseni mmawa uno munali ndine comrade Ntanyiwa mdzina la tate mwana mulungu mmodzi amen